sela. N ko Ala ye Dawuda sɔn mobili kura min na n'an b'a wele n ko sevali bilan jɔlen filɛ. Ko bɛɛ n'a tuma. Tuma se tuma se.
Ko bɛɛ n'a tuma a waati sela. Ko bɛɛ n'a tuma. Ee bi de sera. Ko bɛɛ n'a tuma n ko wagati sera. N ko juguw mana wuli k'u bi Dawu kɛlɛ. Dawu bolo dun bi n ka faama Ala bolo. Hasidiw mana wuli.

foro di ma o ka kan ne ni dawu dun ka ɲɔgɔn dɔn o ka kan sabu bɔla saki foro di la o ka kan ne ni morikɛ dun ka ɲɔgɔn dɔn o ka kan n ko sabu bɔla barikatigi de la o kɛra ni barika dun bi cɛ bakɔrɔ min na ala bi sɔn barika kow caman na ni barika bi cɛ bakɔrɔ min na n ko ala dun bi dolotigiw jira i la o dun ma kɛ la

Ne ba kaw ka ha Dawuda n b'i wele. N'o yan man kan ka ɲɛnafin o. K'aw Kɛnɛdugu sira la ha Dawuda an b'i wele. Ayiwa, Ala k'i ayiwa. sɔn si jan ni ko laban na a fɔ amina yarabi.
Amina yarabi. Dawuda Tarawele Ham ham. min ka bonya ye caman barika da. Ka kan. Sanamuguden digida a fana na ka barika nɛgɛ caman ye ne ka so kura jɔtɔ i ye n sɔn nɛgɛ caman na. Ee. Ayiwa. A b'o kɛ.
dawuda ne lagare lamɛn mɔgɔ fa bi sa i bi balo mɔgɔ ba bi sa i bi balo o b'i denw wele a ye na an ka facɛn tila wari mana sɔrɔ o bɛ tila tarawele la sanu mana sɔrɔ o bɛ tila tarawele la misi mana sɔrɔ o bɛ tila tarawele la fɛn min tɛ tila o y'i wolofa ni woloba ka dubabu fana a ye tɛgɛrɛ dɔ fɔ o na n ka ma deli. aa turamanga si turamanga turamanga turamanga.
k'i wele danbele k'i wele tarawele k'i wele jabate. ni n taala sɛnɛgali ne b'i wele jɔpu turama ne taala burukina ne b'i wele wedarago minɛ dawuda i ni wula mm. ni ala kun m'i sɔn mobili i fana na ne kun b'a fɔ ala ko tɛ tiɲɛ ye sika t'a la dɛrɛ nka ala y'i sɔn so kɔrɔ la k'i sɔn mobili fana na ne dala ala ko la tuguni dɛ o sɛbɛ n dala a la ka kɔrɔ nka n dala a la tuguni mm.
barisa n'i kɛla fonisire ye

ala bolo lafiyi di sa furu kɛ bɛrɛ tɛ wa dawuda i sara bi ala bolo an ye ɲɔgɔn dɔn don min tilegan fɛ o y'a sɔrɔ a sofɛla baki bolo n ko dawu kɛla ne jigi ye kɛnɛdugu i ye ne dɛmɛ lilayi ala kama i ye ne bonya i ma ne labila ja i ma ne labila se senkɔrɔ jugulu ye n ko morikɛ jugu kumana don dɔ dɛ somakɛ jugu kumana don dɔ dɛ olu y'a fɔ dugumakolo kɔ kan k'u bɛ ne faga dugumakolo kɔ kan o dawu ko n ma ko n ka to ala bolo ni ala sɔnna n sago bɛ kɛ n ye dɛ wa ala sɔnna ne sagolu kɛla n ye koyi i ye fɛn dɔ kɛ ne sigiri baki ye n'a ma kɛ saki porodi ye Ala. a m'o ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ ye dunya la fɔlɔ Ala. mɛ a y'a kɛ saki porodi ye Ala. m'o don bɛnna don min tile gan ma Ala. o sufɛla sikaso dugu la yan Ala. n ko saki taala yɔrɔ dɔ kelen dɔ la Ala. a dun kɛla sira kɔrɔ kɔnɔ Ala. ala y'a sɔn la jarabililo la Allah. O kɛla ko bilendonw dɔ ye. Allah. N ko tɛw nana n'a ye saki ma yan. Allah. Saki y'a fɔ ne zikiri bagi de ye. Allah. O dɔw tɛ mɔgɔ ye n ko dunuɲa na. Allah. Ko dɔnni min bɛ tarawele dawuda la. Allah. Ka dɔnni bɛnnen bɛ jinɛ dɔnnilu ma. Allah. I y'a ye n ka morikɛ kangarankɛ o. Allah. N ko ne kan bɛ turabu masaba. Allah. Turabu daba ni turabu dɔnna man kan. Allah. O dawuda bɛ turabu da de kɛ i ye dɔnni sɔrɔ n ko diɲɛ kɔnɔ i tɛ to n ka janjo kelen dɔ fɔ ne bagi de bi dawuda yɛrɛ de dɔn ni dawu kɛla kurana de ye ne bɛ se ka tawusiri de kɛ n ko nin kɛla don dɔ tile gan fɛ o y'i sɔrɔ i ka kalandenya kɔnɔ ni bɛ turabu kalan de la n ko jama dalen bɛ tarawele dawuda la nin kɛla don dɔ tile gan fɛ fulakɛ n'a furumuso cɛ olu tola ɲɔgɔn sama de la a ba muso ka sanu bilen bɛ yen o bilalen bɛ a ka so kɔnɔ ko misi nana nin sanu bilen in ta o y'a sɔrɔ a bɛ fani lasiri kɔnɔ nin k'a kunu ka taga tɔw nɔfɛ n k'o kɛla tumana min na Ala. o filakɛ yɛrɛ nana wuli o la Ala. a y'a ɲɛfɔ a furu muso ɲɛna Ala. k'o de ye ale ba ka sanu sɔnya Ala. n k'o kɛla tumana min na Ala. k'u ma bɛn nin kumakan kelen nin na Ala. u ye ɲɔgɔn cɛ ka taga dɔnniba fɛ Ala. a dun kɛla tarawele dawuda ye A fɔ an ye. o dawu ye laturu dalilu kɛ Ala. n ko dawuda ye laturu Olu dalilu kɛ Ala. maaba tɛ a yɛrɛ fɔ bada Abada. n'i ye maa o maa ye teleso kuma ninnu na Ala. a ka haramuya dɔnni tɔɔ tigilu la fiyewu. n'i ye maa o maa ye arajosolu la Ala. a ka haramuya dɔnni tɔɔ tigilu la A fɔ a ye. u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nko dawuda fɛ Ala. nko dawuda ye laturu dalilu kɛ Ala. nko turamagan ye turabu dalilu kɛ Ala. turabu sɔnna dawuda tara bolo Ala. dawuda kɔni Filakɛ sigilen ma i ka sanu tɛ i muso bolo bada nin sanu in tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo misi de ye nin sanu kuru kunu w'a dun bɛ misi dɔ kɔnɔ ne fa fulakɛ ko dawuda sigilen ma ko n'i ko k'i bɛ ka n ko dɔnni dɔn ko ne bɛ taa n ka misiw lajɛ dɛ a bɛ sɔrɔ n ko misi si min kɔnɔna na a ko ɲɛfɔ ne yɛrɛ ɲɛna ne fa ne bɛ taga o misikulu nɔfɛ ka na n'o ye aw ka da la yan a ko jira ne filakɛ jɔlen de la a y'a dun ka turabu dali dabɔ mɔmisɛnninw bɛ sɔrɔ misi min kɔnɔ ne fa a y'o yɔrɔ fɔ filakɛ yɛrɛ ɲɛna ko filakɛ taala misi jɛkulu kɛ ka na Ala. n k'u selen morikɛ yɛrɛ da la Ala. a y'i kanto morikɛ sigilen ma Ala. sisan kɔni Amen. misiw nalen filɛ Ala. o y'a sɔrɔ misi min bɛ diɲɛ la ye Ala. bɛrɛ b'a jɛ misi bi wɔɔrɔ la Ala. morikɛ ye turabu dali de kɛ Ala. ka turabu ɲini ka so kɔnɔna na Ala. ka turabu ɲini ka kɛnɛmanalo la Ala. ka ɲininkali kɛ lasanaden ninnu na Ala. tuma min na turabu y'a jaabi Ala. a y'i kanto

peresidan Ala. ni ala sɔnna n bɛ janjo fɔ i i la dɛ Ala. i ye minnu fɔ ne zikiri bagi ɲɛna Ala. a ka haramu walelu kɛla ne ye Ala. dawuda yo i sara bi ala bolo Ala, ka Dawuda. barika da kira kanu de ye Ala ka Dawuda. barika dawuda kanu na Ala, e de Dawuda. bɔla abijankaw bara Ala Dawuda. yanni abijan sira ka jan ne fa Ala, k'i y'o Dawuda. tama dawuda yɛrɛ nɔfɛ Ala, Dawuda. kira kanu i sara bi ala bolo Ala, ala Dawuda. k'i sɔn mɔbili ɲumanw na Ala, nko ala Dawuda. k'i sɔn dugumakolo kɔ kan Ala, Dawuda. sɛgɛ kɔrɔ di sara bi ala bolo Ala, Dawuda. kameramaniw ka ŋɛni ɲɛ ɲalen filɛ Ala, Dawuda. sɛgɛ ŋɛni ɲɛ ɲalen bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala, Dawuda. nko ne mɛnna mɔgɔ yeli la Ala, ne Dawuda. ma deli ka saki ɲɔgɔnna ye Ala, Dawuda. saki yo i sara bi ala bolo Ala, ala Dawuda. k'anw sɔn miliyari camanba la Ala, nko ala Dawuda. k'anw sɔn sijan ni